Ach bhí mé ag goil ag inseacht dhaoibh ansin, trí sheomra agus áiléar ar lofta a bhí sa teach againne, teach ceann tuí, agus go raibh an chráin muice, bhfuil fhios agaibh an chráin muc máthair an dtuigeann tú cráin muice go raibh sí ag breith ál banbh istigh sa gcistin agus bheadh sí coinnithe ansin í fhéin is na bainbh ar feadh ceithre oíche nó cúig oíche ar fhaitíos na bhfaitíos go go dtéadh na bainbh síos sa tine tine foscailte a bhí againn an dtuigeann tú agus bhí splancaí ann is bhí faitíos orm go luífeadh sí go luífeadh sí fhéin ar na bainbh freisin. Agus mharódh sí na bainbh dtuigeann tú agus dá maródh bheadh an t-airgead imithe luach na luach na mbanbh. Bhuel bhí bhí gearr bhíodar gearr go airgead an dtuigeann tú agus bhí rátaí agus cíos le n-íoc go Sasana an t-am sin. Á bhí an tír go bocht.

Ach shíl mise go raibh an leabhar sin ag muintir na háite dínn agus sin é. An Bráthair Conall Tomás as na Bráithre Chor an Dola a thug siar go na clódóirí é. Sé a rinne na leabhair ar fad. Agus ar thaitnigh an scoil leat? Ar thaitnigh an scoil leat? Á thaitnigh, bhí muid ag déanamh, ag na bráithre a chuaigh mé na brothers, na manaigh ach bhí, tá an áit sin dúnta le fada anois, Mainistir Chor an Dola ach ag na manaigh, sin an áit a chuaigh mé ach bhí trí mhíle Éireannach le siúl as Eadargúil go an scoil agus bhí muid ag fágáil, mé fhéin is mo dhriotháir, ag fágáil, ag teacht ar maidin le do sa ngeimhreadh anois tá mé a rá ag fágáil an tí ag a hocht a chlog le bheith thíos ag a naoi agus roimh a hocht agus bhí dorchadas na maidine na maidine ann an t-am sin. Agus sibh fuar is fliuch is chuile shórt. Bhí comh, bhuel, bhí, bhí mé gléasta go maith agus bhí, thiúrfadh na bráithre siar go mainistir mé agus cuid eile liom le tae a fháil agus thriomóidís na, na cótaí a bhí fliuch leis an cúcar a bhí acu. as ó dhúchas. Bhíodar go deas dhúinn. Bhuel bhí Béarla freisin ach bhí Gaeilge againn agus bhí mé fhéin mo dhriotháir ag fáilt dhá phunt mar gheall go raibh Gaeilge againn. Bhí cigirí ag tíocht am éicint sa mbliain anois de Mac sa Bhóthar sílim agus iad ag fáil dhá phunt an páiste a mbeadh Gaeilge acu ach ní raibh mórán den scoil ag fáil an dá phunt, ní raibh Gaeilge sa mbaile acu an dtuigeann tú. Bhí tú ag caint faoin teach ceann tuí.

Bhíodh. Bhí sé in ann. Bhí fear ceirde a bhí ann. Sea. Agus an ndeachaigh tusa in éineacht leis? Á ní dheachaigh ariamh. Ariamh. D'fhág tú aige féin. Théadh sé ar a rothar fud na paráiste Coille níos a' dtuigeann tú. Chuireadh sé crúite ar chapaill leis. B'fhéidir go dtiocfadh fear agus déarfadh sé an gcuirfidh tú crú ar an gcapall. Tá crú caillte ar an gcapall agus chuirfeadh. gcomharsana anois. Bhí sé in ann chuile shórt a dhéanamh mar sin agus bhí daoine ag tíocht aige le cois agus i bpíc agus i sluasaid agus in ord agus rudaí mar sin le cos a chur iontu. An raibh mórán caiple agaibh? Ó ní capall amháin a bhí againn i gcónaí. Sea. Nuair a coinníodh mise sa mbaile ón scoil anois eh, tuairim is ceithre bliana déag go leith agus cuireadh fios orm le gabháil ar ais. Bhí faitíos ar na múinteoirí go gcaillfidís múinteoir le líon na rolla a dhul síos, a' dtuigeann tú, agus tugadh ar ais go ceann dhá mhí mé ach níor mhúineadar rud ar bith dhom, a' dtuigeann tú. Sin é, ach sin é coinníodh sa mbaile ansin mé le obair obair a bheith le mo dhéanamh le mo cúnamh a dhéanamh thabhairt do m'athair. Bhí uncail liom sa teach freisin. Sea, agus thosaigh an beet, ag cur beet an t-am sin. Beet, go monarcha Thuama.

a chaithfeá a dhul ina choinne go áit éigin. Anois tá dearmad déanta agam ach gheofá síol agus leasú le cur ar an mbeet agus bhí, bhí gléas curaíochta againn fhéin le fada, turnip machine a thugaidís air agus bhí, chuirfeadh muid an beet leis sin ach bhí an beet an t-am sin, bhíodar bileogaí go leor, bileoga le chéile, tuigeann tú, chaithfeá a dhul ar do ghlúine lena thanaíochan, to thin it out, tuigeann tú. ach i ndeireadh bhíodar in ann beet a chur gléas nua a tháinig ach ní raibh sé againne. mhm tuigim agus céard eile cé na barraí eile a bhí agaibh an raibh fataí agus ag cur cruithneacht le haghaidh an tuí agus ag déanamh caiscín bhí muileann anseo thíos muileann Furey sa nGráinseach anseo thíos agus dhéanamh chuir chuir thiúrfadh muid eh

go hálainn. Dhéanfadh sí cáca donn. Sea. go hálainn. Go cáca donn. go hálainn. Tóigeadh leis sin mé. Ní tháinig an cogadh ansin, aimsir an chogaidh, agus bhí chuile shórt gann. Ní bhfaigheá builín, bhí cártaí ciondáil, ration books ann, chaithfeá Cártaí ciondáil. Agus dá mbeifeá ag ceannacht éadaí féin, chaithfeá rud eicínt a bhaint amach as an gcárta, an dtuigeann tú. Bhí sí ag déileáil tigh Choscartha, áit a bhfuil McSwiggans anois i nGaillimh. Bhí siopa mór ansin ag Peadar Ó Coscara agus sin an áit a raibh sí ag déileáil. Ab ea? Sea. Ag díol, céard a bhíodh sí ag? Ó, ag ceannacht siúcra, im agus siúcra agus tae. Bhí an tae rationeáilte, an dtuigeann tú. agus ansin bhí sí ag déileáil chuile Shatharn aici i nGaillimh. Bhí mé ag margadh na sicíní freisin léithi. Bhí sí ag díol sicíní agus uibheachaí. Margadh na sicíní leis an séipéal Saint Nicholas Church ansin. Sin an áit a mbíodh margadh na gcearca nó margadh na sicíní. So mharódh sibh na sicíní sa mbaile agus a thabhairt isteach? Ó, mharóidís cuid corruair anois, sin an méid, ach bhíodar á ndíol, na coiligh, ach bhí na cinn baineann coinnithe le. coinneáil leis an méid ar fad go mbeidh siad ag uibheachaí amach anseo. Cinnte, cinnte, cinnte. Raibh caoirigh agaibh ar an bhfeirm? Bhí fadó ach ní raibh an fheilm ceart le haghaidh caoirigh. Bhí an áit ró-íseal agus bog. Bhí sé faoi thuilte, tuilte, agus bhí deich gcinn nó.

tuairim is tá mé ag ceapadh ceathracha acra faoi uisce anois. Ó bhuel. Ach bhuel tá sé ag dul amach na geataí i nGaillimh ag dul amach Abhainn na Coiribe. Agus bhuel is na geataí sa Léim an Bhradáin. D'fhág mise dhá cheann dhá cheann acu sin istigh ansin bhí mé ag tiomáint na draglines. Ní bhfaca sibh draglines i bhfad, b'fhéidir go bhfaca tusa. Bhí Billy Matthews as Gaillimh, raibh aithne agat ar Billy Matthews? No. Tá na tiománaithe ar fad básaithe anois a d'oibrigh mise leo. Billy Matthews agus shábháil mé fear ó, ó, bhuel sa, bhí, bhí, Bhí an mise agus Willie Matthews taobh amuigh gon ram a rafter rud eicínt agus bhíodh sí ag ardú na rudaí seo isteach agus bhí mise á dtóigeáil agus ag cur síos na piléir sin a bhfeiceann le atá le feiceáil anois ach sciorr an fear, Martin King a bhí air, sciorr sé agus bhí Wellingtons air nó waders. agus thit sé isteach san abhainn taobh amuigh agus scaoil mé síos an ró le rópa leis agus rug sé, rug sé greim agus swingeáil mé thart air anois agus d'fhág mé ar talamh tirim é. Ó, is iomaí rud atá feicthe agamsa. Is iomaí rud, is iomaí aimsir atá feicthe agatsa. Is ea, go d'fhéadfá a rá. Bhí mé i chuile chontae in Éirinn, níl mé ag caint anois ar na sé chontae. Ach chuile chontae in Éirinn ach trí cinn, Donegal, Ciarraí agus Muineachán. Bhí mé in chuile cheann acu sin, d'fhág mé lorg mo choise in chuile cheann acu sin. Ag obair tigh Mháirtín Mhóir agus go Roadstone ina dhiaidh, ag tiomáint lorries an t-am sin.

Thug sé amach mé tamall go bhfeiceadh sé agus phasáil mé ag éigniú. Agus rinne tú go leor taistil leis? Bhuel, rinne, agus bhí mé ag dul thart faoi Ghaillimh ach ní raibh Gaillimh chomh mór sin an t-am sin, a dóigh liom. Thart ag goil go na siopaí agus go na tithe agus thart ar fud na tíre, Maigh Eo agus Sligeach, Ros Comáin agus Clár.

Ina dhiaidh sin, bhí an páí níos fearr ag Roadstone, d'imigh mé ag tiomáint go Roadstone ansin. Agus an raibh go leor, bhí go leor as Conamara, an raibh go leor as condaeacha eile ag obair leat? Ó bhí, bhí daoine as Conamara agus daoine as áiteachaí eile ach bhí go leor go mhuintir na Gaillimhe ag obair ag Máirtín Mór, a dhéanamh.

Dá bhfeicfidís anois nach mbeadh ionadh mór déanta faoi eilifint, dá dtiocfadh ceathair nó cúigear eilifint ag gabháil suas an baile. Is cosúil go raibh siad ag siúl ar fud na tíre ó na báid, cuir i gcás, bhí difear, bheadh tíleanna ann, cinn,

ar raidió ach Lonnáin an Ghaeilge a bhí air thart ar an áit seo. Lonnáin. Micheál Ó Lonnáin. Bhí bhí bhí bhí sin na scoláire maith an dtigeann tú ach níor phós sé. Cailleadh dreitheár leis, Tom, uncail eile dhom, leis an fliú naoi déag ocht déag agus naoi déag. Bhí fliú Spáinneach théis théis an chéad chogadh, Tom sin, agus cailleadh eisean leis sin. ach ní raibh sé ach aon bhliain déag agus fiche, thirty one, agus nuair a bhí muid ag goil ar scoil bhí siopa tigh Regan anseo bhí siad ag díol na bpáipéar, páipéar chuile lá, an dtuigeann tú agus cheannódh muid na páipéir agus Bhí sé ag léamh amach an páipéar faoin chogadh do na cuairteoirí, mar bhí go leor cuairteoirí ag tíocht chuig an teach le píopa a chaitheamh agus smokeáil a chaitheamh freisin agus léifeadh sé amach píosa den pháipéar i mBéarla agus bhí duine amháin acu nach raibh aon Bhéarla aige agus mhíneodh sé dhó sin i nGaeilge céard a bhí sa bpáipéar faoin gcogadh, an dtuigeann tú. Mbíodh d'uncail, a mbíodh gunna, gunna aige, a mbíodh sé. Ó, ní bhíodh, ach bhí gunna ag m'athair. Sin é m'athair ansin. Chaith sé, chaith sé píosa dhá shaol i Meiriceá. Sin é mé féin 's mo mháthair ansin i lár báire. Sea, agus sin é mé féin 's mo bhean ag an Hangar fadó. Chuala tú caint ar an Hangar. Hangar, céard é hangar? Hangar, sin áit le haghaidh aeroplanes, an dtuigeann tú, hangar, ach bhí an hangar ballroom, cheannaigh an corporation, an áit seo agus bhí sé scaoilte ar cíos ag dream eicínt i nGaillimh agus ceol Gaelach a bhí ann i gcónaí, tuigeann tú, agus bhí go leor, bhí go leor cailíní as Conamara ann agus bhí náire acu a bheith ag labhairt Gaeilge. Bhí, yeah. An t-am sin, bhailíodís le chéile istigh san halla idir na damhsaí agus ní chloisfeá Gaeilge agus níor mhaith leo a bheith cloiste ag labhairt Gaeilge. Bhíodar ag tarraingt, an dtuigeann tú, an

Béarla ag obair san áit a rabhadar ag obair, an dtuigeann tú, ach nuair a bhíodar bailithe le chéile sa halla damhsa bhí náire acu bheith cloiste ag labhairt Gaeilge. Agus cárb as do bhean ansin? As, in áit a dtugann siad Ballycrissaghan, Baile Criosann. Idir Port Omna agus Béal Átha na Sluagh, buailte ar teorainn Tipperary an dtuigeann tú. Sin an áit a d'airigh, ach bhí sí ag obair i nGaillimh an dtuigeann tú, san Hangar a casadh liom í. Bhásaigh sí i 2019, cúig bliana anois. Ní raibh. Ní raibh. Ach bhí bean as Conamara ag múineadh scoile ann, bhíodh Máirtín Tom Sheáinín ag caint léithe, as Camas í nó Ros Muc í. Ó, bean mhór a bhí inti, tá dearmad, ní thagann na hainmeachaí chugam anois ach is minic a bhí Máirtín Tom Sheáinín ag caint léithe. Ach bhí sí sean nuair a bhí Máirtín ag caint léithe, bhí sí, imithe as múinteoireacht. Ní raibh sí ag múineadh an t-am sin ach bhfuil aithne, ar casadh Máirtín Tom Sheáinín ort. Tháinig Máirtín go minic ar cuairt agam anseo agus John Beag an t-amhránaí, sé agus

Ó bhí, agus chaith mise m'óige agus níl mé in ann, chaith mé cuid mhaith de mo shaol ag foghlaeireacht, lachain fiáine agus géabha fiáine agus éanachaí agus bhíodar sin feannta agus curtha síos in oigheann agus bhíodh béilí maith againn.

Bhuel, ní ró-mhinic anois ach bhí sé againn. Ó, ní bheadh, dhúiseodh, bhí, bhí, bhí, bheadh mada gunna leat a' dtuigeann tú agus dhúiseodh sé b'fhéidir an giorria níos, buailteach ort. go gcaithinn giorria leis an ngunna is mharódh sin. Agus bhí bean anseo thíos a raibh an siopa aici, Bridie Corbett, agus bhí sí ag cuartú giorria i gcónaí agus bhí mé ag tabhairt giorria aici freisin. Gheobhainn cúpla punt as sin. Iontach. Agus céard iad na héanachaí a bhíodh sibh éanachaí, lachain fiáine, mallard agus na bhí go leor éanachaí ag tíocht as an Eoraip an t-am sin le le fuacht a dtuigeann tú ach ní raibh aimsir fliuch mar seo. Bhí an abhainn an-íseal sa ngeimhreadh scaití ach bhí bhí aon chaoi a dtugann tríd na tiománaí na na diver dóibh. an dtuigeann tú. Bhí siad sin, éanachaí beaga a bhí iontu sin ach bhí, gheofá béilí astu ina dhiaidh sin. a rá an béalach or traonach, traonach. traonach, traonach. Sea, sin é an an corncrake. Corncrake, Sea. sea. Á, bhí siad sin ar fud na háite, a dtuigeann tú, an t-am sin ach níl siad le cloisint anois chor ar bith. Níl. Sílim go dtagann siad ag, Inis Bó Finne nó áit éigin siar, b'fhéidir Oileáin Árann freisin. B'fhéidir, sea, a cheapfainn ó am go chéile. Hum. Ach tá siad imithe as an áit seo. Níor chuala mé traonach le blianta. Cha deireadh. Níor chuala. Agus céard faoin cuckoo? Hea? An cuckoo? Ó, an cuckoo, ó, tagann cuach. Ó, an cuach, sea. Tagann sise i gcónaí. Mhm. Ach ní théim amach go minic anois. Ach tagann an chuach i gcónaí. Mhm, cinnte. bhí na caibidlí agus géabha fiáine ins an áit a mbeadh féar bainte anois, bhíodh sé fásta arís agus bhí an-mheas acu ag na géabha ag an gcineál féir sin. Bhí go leor

sna putógaí is chuile shórt, bhíodar glanta amach. Ó, ní raibh. Mo mháthair go ndéana Dia grásta uirthi a bhí á dhéanamh sin agus bhí mo bhean á dhéanamh ina dhiaidh sin nuair a théis pósta agus le clann a thóigeáil.

Sea, bheadh suas le deich gcinn go géabha le díol faoi Nollaig, gheofá go leor airgid orthu ansin, ach bheadh géabha coinnithe againn féin ansin. Agus cá dtiúrfadh sé na géabha? An ndíolfadh sé le daoine istigh sa mbaile mór, ar an margadh? Sea, ar an margadh, le daoine as an mbaile mór i gcónaí, yeah. Agus cá raibh, bhí an margadh Ní hea, in aice le séipéal Saint Nicholas Church dúirt mé leat, sin an áit a raibh sé. Thart, bhí ráillí thart ansin a, taobh amuigh de na ráillí bhí na carraí asail ceangailte dhó sin agus bhí daoine, b'fhéidir go gceannóidís gé amháin, an dtuigeann tú, ó dhuine go duine. a mbíodh sibh ag iascach ar an abhainn? Ó bhí, fadó ach d'éirigh muid as. Ní raibh aon bhradán ann ariamh. Bhí, nuair a, rinneadh draenáil ansin nuair a thosaigh mise, thart ar 1954. Rinneadh draenáil agus tháinig na bradáin isteach ann bliain amháin, sin an méid. Ach bhí go leor pikeanna ann, bhí, bhí muid ag fáil pikeanna go leor acu. An mbíodh sé sin agaibh le haghaidh béilí? Bhíodh.

Bhéarfadh an eascann ar an bpéiste agus ní scaoilfeadh an eascann ón bpéiste agus d'ardóidís isteach an rud sa mbád agus bheadh an eascann beo i gcónaí. Ní raibh aon chead diamhras méir ar an. uachtar bídís ag scaoileadh an teascán i ndroim na péiste agus agus nuair raibh sé beagán scaoileadh thiteadh an teascán síos ar an mbád. Ní raibh, seo roimh m'am anois. Ach bhí an fear bhí mé a rá leat nach raibh aon Bhéarla aige bhíodh muintir ag léamh páipéir dhó, bhí sé á dhéanamh sin i gcónaí.

Sea. Agus an cath sin, sin an whole meal. Whole meal, sea. Cáca, cáca donn ansin i gcónaí. Ach bhí sé níos folláin ná ná an builín féin ach ní raibh na builíní le fáil i bhfad an chogaidh. Ní raibh. Ní raibh. Bhí iad chuile shórt dhá dhéanamh sa mbaile. Bhí bhí chuile shórt gann. Bheadh an cáca i bhfad níos mó ná na cácaí a fheiceann tú ar an television. Cáca mór. Ó bhí mé ag tabhairt an cáca sin mar lón dhom féin agus mé ag tiomáint na rudaí thíos an Milltown agus an Gaillimh agus ar fud. An mbíodh sibh ar an bportach, portach Gardaí? Á bhíodh, fadó. Cén cineál oibre a bhí ar bun agaibh? Bhí, bhí móin ansin, móin a bhíodh á baint thart ar an áit seo le sleán ocht. Breastsleán a dhéanamh, sleán 8 Ach níor bhain mise mórán móna le sleán, bhí m'athair á bhaint agus mise á scaradh le barra. Bhíodh. Bhíodh. Ní bheadh sé.

Bhíodh muid i dtuiscint tae a dhéanamh bhí muid, an tae leis sin. Bhí tine beag agaibh ra? Sea bhí, lasfadh muid tine le móin a bhí fágtha cineál sa bportach leis an bhfuil cúpla fód bit lasfadh muid tine déanfadh muid tine agus an citeal, an leaid faoin citeal, tháinig mé abhaile ón scoil i dtosach agus dúirt mé le mo mháthair, Tabhair an túlán, níor thuig sí mé, céard é an túlán, a deir sí. An citeal, a deirimse. Á, ná bac leis sin, sin é an focal nua, an citeal a thug mise riamh air, a deir sí, agus muintir an bhaile agus muintir Conamara freisin, an citeal, K-e-t-t-l-e, Béarla, kettle, ach citeal, an citeal, a deineadh.

Coiste Foirne, foireann na Gaillimhe, muintir na gcaillí, níor chuala mise é sin ariamh, na Gaillimhe, muintir na Gaillimhe nó muintir Gaillimhe, eh. Ach an muintir na Gaillimhe a bhí agaibhse ag fás aníos, ab ea? Ní hea, ó ní hea, muintir na Gaillimhe nó muintir Ghaillimh. Ní dóigh muid an as mhuintir Ghaillimh. Bóthar Ghaillimhe tugtha air seo, ach is dócha Bóthar na Gaillimhe a rud anois, Bóthar Chorr ansin. Agus léigh mé do leabhar, a Sheáin, nuair a bhíodh daoine fadó ag dul amach sa mbád agus ansin chuirfidís paraffin oil ar a bhfód móna agus lasaidís é.

fód móna agus ar phíce farc a dhéanamh, dhá ladhar píce a chur isteach sa bhfód agus bheith ag coinneáil sin leis an bpike a fheiceáil agus chaithfeadh muid an pike ansin a chaitheamh go han-socair leis an mbád. Ní bád, ní bád cíle anois a bhí againn anseo ach flat mór. Bhíodh. flat an dtuigeann tú agus ní raibh an cíle aici bheadh sí ciúin ag imeacht an dtuigeann tú agus ní theastódh mórán doimhneacht uaithi cé go raibh sí mór ach ó théadh muid siar siar Loch Coirib tagadh na pike isteach san earrach Ó ba. le síolrú san earrach ar fuair tú na fragannaí déanann siad ceol na bhfraganna san am céanna, síolrú na bhfraganna, agus nuair atá fraganna ag síolrú tá an pike ag dul isteach le áit socair a fháil. Ní bheadh aon stream ann d'iarrfadh uisce socair, b'fhéidir nach mbeadh an doimhneacht mór ar bith ann an méid sin. Sin an áit a bhíonn siad ag síolrú. Sea. Agus an mbeidh pike a war muid? Ní théann Pauline Welch, déana Dia grásta air. Sea. Mo chomrádaí ar fad básaithe. Go ndéana Dia grásta air. Agus a raibh crane, bhí cineál crane ann, an crane an t-ainm a bhí ar an rud a bhíodh a' crochadh na bpotaí, ab ea? Os cionn na tineadh.

Bhí mé ar an tsráid agus bhí aithne agam ar Tom Lydon, bhí sé ina bhainisteoir nó agus bhí sé ag obair i gcónaí acu ach ní raibh mise ag obair ag an am seo agus dúirt mé leis My stamps are out now Tom, a dúirt sé, agus an teach na naoimh sin bhí scéal faighte go raibh áit go dteastaíonn tiománaí uaidh, Ethan Ó Cinn. agus fuair mé an jab agus an meaisín sin is bhaineas mé cuireadh siar go Loch Coirib mé abhainn atá ag rith isteach Loch Coirib. Ní abhainn mhór anois ach abhainnín beag agus meastú seanmheaisín a bhí inti, bhí sí ag Cáile Uladh agus bhíodar ar Ina misean ansin in aimsir an Tara Bog agus an uair seo Uladh ansin is sciorr sí agus sciorr na tracks. Bhí North Fee ann agus bhí jib fada ag dul in aghaidh an ghaoth. Sciorr na tracks amach ó na mats agus isteach san abhann. Ach séard a shábháil mé, tá mé ag rá go raibh an,

An mbeadh tú i gcónaí ag dul go séipéal, a Sheáin, ar an Domhnach? I mo stócach bhíodh ach nuair a thosaigh mé ag imirt mé peil go Annach Cuain ach níor bhain mé amach an an foireann sinsir ariamh agus an t-am sin nuair a bhíos mé ag imirt peil ar rothar a théadh muid síos Ceathrú Liostáin go Tuaim, Cora Finne. agus áit ar bith thart ar maidin ar rothar agus bhí bhí na togs agus na bróga ceangailte ar an carrier nó ar na handlebars anseo agus nuair a thosaigh an damhsa is na cailíní d'éirigh mé as ar fad ní ní Bhí an chraic rómhaith a Sheáin. Chuir gach a dteitheadh síos ar bhicycle anois an rothar síos go Tuaim agus aníos arís

Ní raibh na gléas atá acu anois, na forklift ná na crane, ní raibh siad sa saol an t-am sin. 60 tonna, mála dhá chéad ar lorry, 100 mála sin ten ton, sin a bhí na lorries in ann a thabhairt leo an t-am sin a raibh muid ag tiomáint agus síos thíos go Conga, Droinín,

Agus bhí tú ag caint a Sheáin faoi na damhsaí agus an chuartaíocht agus rudaí, an mbíodh céilí's ann, an mbíodh daoine ag casadh ceol agus? Ó bhí, sin é old time, ó céilí and old time waltz i gcónaí a bhíodh sa hangar agus bhí halla damhsa eile i nGaillimh, an Astaire Ballroom agus bhí,

Bhí stoirm agus báisteach ar an tsáile isteach ansin, ní raibh deis acu dul amach as an hangar agus bhí na daoine ina suí caint ar fad. Bhí fear anseo, fear fiáin as Baile Chláir é agus bhain sé bhrú go dhó

cleasaíocht á dhéanamh ag na rásaí an t-am sin, ding dong, you know, ní raibh muid ag breathnú ar na capaill chor ar bith ag caitheamh rudaí le rudaí ag rómhaint, ding dong. Cinnte, cinnte, cinnte. Agus bhí focal eile a'd a Sheáin, na múnógaí.

Tháinig an thresher sin, an inseoidh tú dhom cén cineál difríocht a bhí ann, cén, cén obair a bhí oraibh a dhéanamh roimh ré go dtí gur tháinig an thresher ar an, an thresher? an thresher, sea, ar an. Sea, bhí an thresher anseo ag na Lardners agus na Didulas agus bhfuil in iúl, trí, bhí trí thresher sa bparóiste ach bhí, bhí stoca déanta di le, sa ngarraí, is é an, an arbhar te, tiocfadh isteach le carr capaill agus stoca mór déanta agus.

chur síos sa thresher. Bhí beirt ar an thresher agus bhíodh an síol ag teacht amach sna málaí in éadan an thresher an tuí ag goil amach chun tosaigh. Mh, iontach. Agus sular tháinig an thresher le haghaidh na síolta a bhaint gon tuí, an raibh cineál slat, cineál ceanglaithe go slat eile agus an mbíodh oraibh é a bhualadh síos. Bhí. An inseoidh tú dhom faoi sin? Ó, bhí sé sin á dhéanamh ag mo mhuintir sa scioból. Bhí scioból sách mór againne agus ní bhuailfeadh an, sin é an súiste. Sin é, súiste, sin é. Súiste. Súiste, sea. Súiste.

nach mbuann siad an dá rud le chéile, bhí ceangal mhór ag ceann mhic an ceann ar líon agus ceann ar chíos inti agus sin é an chaoi a mbainidís an síol. Ach an chruithneacht ansin bhí sé sleichráite, bhí cloch mór curtha suas ar cliabh nó

le him ab ea? Maistreadh a dhéanamh. Bainne géar le bainne. Mh. Mh. Ach bhí mé a dhéanamh tá rud a bheadh le casadh ansin is bheadh rud ag dul thart istigh sa gcuinneog agus bheadh bainne géar déanta tar éis ceathrú uair a chloig nó rud eicínt ansin. Ab ea? Agus im, bheadh an t-im le feiceáil síos dhuit ansin. Mh.

Chas mé agus bhí an cead acu a scealach a siúl ar istigh sa ngort agus ní raibh mé sásta go dtí ag breathnú nó ag goil amach agus chuaigh mé isteach agus caora a bhí ar a droim, ní raibh sí ag éirí, bhí, bhí sí thíos le cineál poll an dtuigeann tú nó idir dhá chruceacha, bhí sí ar a droim agus cóta mór olann uirthi an dtuigeann tú, ní raibh sí in ann éirí, chuir mé ina seasamh í.

Ar airigh tú aon chaint faoin bhfóidín meara? Chuala mé caint ar an bhfóidín meara, mar sin ní bheifeá in ann a insint cá raibh tú nó cá mbíodh tú. Hm. Ó tháinig fear isteach ag Julia Leonard sa gcomharsain ansin, comharsan, agus dúirt sé nach raibh a fhios aige, bhí sé ar bhicycle agus ní raibh a fhios aige cá raibh sé.

Má tá tú ag obair mar thiománaí lorraí, níl sé go maith casadh leis an phaidrín mar a cheapann sí ann. Is minic a dúirt mé paidrín agus mé ag tiomáint go Bleá Cliath agus síos go Loch Garman agus Luimneach, Corcaigh, bhí mé chuile áit.

Bhí fear anois a chuir sé ag glaoch ormsa an t-am a cheap go bhfuil sé básaithe i Loch Garman. Ba as Conamara é. Mick Dunne a bhí air, a deir sé. Ach rinne sé spailpín ar Shliabh Finn anseo thoir agus ag an am théadh cailín ar roth cairr aige, cailín mhac, iníon an fear a tabharfaidh leo é, isteach go Baile Uí Chonaill. Shiúil sí amach agus í ag fanacht ansin go mbeadh an séasúr thart. Ach tá sise básaithe agus tá a fear céile básaithe, tá an seanfhear básaithe. Ó, blianta, blianta fada. Ní raibh aon spailpíní ag tíocht anseo anois le fada. Ach deirtear i nGaillimh, b'fhéidir go mbeinn ina aonar, bhí ráillí thart ar an square ag taobh ansin fadó, deir tú, ach tádar thart ar an eaglais Collegiate Church anois agus níor cheart go mbeadh siad tóigthe as ariamh. Agus sin an áit a mbeadh T-Toft. i gcónaí agus in aimsir na rásaí ach bhíodh na caoirigh ceangailte agus na huain ceangailte i gcónaí ar ráillí sin agus d'fheicfeá na spailpíní bailithe ag cuartú obair slua mór acu ansin agus iad ag dul isteach ag cuartú, bhuel, ar an gcearnóg ansin.

Lean thart ar Bhleá an Rí, bhí feilm mhór ag daoine ann. Bhí go leor spailpíní ag dul uilig thart ar Bhleá an Rí. Agus ní raibh anseo, ceapaim. Ní raibh, ní raibh an churaíocht ná an, bhí na daoine féin in ann a dhéanamh an méid a bhí le déanamh. An raibh, so, rugadh tusa or tógadh tú in aice leis an gCoirib, Seán, like agus ansin tháinig sibh anseo mar gheall ar an Land Commission? Sea. Agus an raibh níos mó Gaeilge ansin in aice leis an, na hAbhann nó ná atá Bhí, inniu anseo? bhí, an áit ba bhochtaí sa bparóiste, sin an áit a d'fhan an Ghaeilge. Eh, Barr Ranna, Lisín Óran, Adharcúl, Agus an baile seo, Creig Dubh, sin iad na bailte a d'fhan an Ghaeilge ann. Taobh thoir den pharóiste, ag dul amach ar Bhóthar Thuama, bhí an Béarla níos túisce ann. Ar an bpríomhbhóthar. Yeah, yeah. Agus bhí Gaeilge ag na páistí thar timpeall oraibh, an raibh? Ó, ní raibh. No. Ní raibh. Bhí cuid acu anois. Ó bheadh Gaeilge, bheadh Gaeilge anois ag, bhreithlá le Tom Chon Cheanainn, bheadh Gaeilge ag na páistí, tá sí togha anois, tá sí, tá seisean básaithe ding dó, é féin is a bhean, tá mé ag ceapadh go raibh Gaeilge acu. Agus cá bhfeiceann tú an Ghaeilge amach anseo, a Sheáin? Bhuel, b'fhéidir go dtiocfadh sí níos láidre ach ní thuigimse an Ghaeilge. Nuair a chloisim Gaeilge anois as an Rinn, Port Láirge agus Dún na nGall, casaim as í ar fad, a dtuigeann tú. Ní fhéadfainn leis. Ní fhéadfainn a bheith ag éisteacht leis. Agus mar a dúirt mé le fear a.

Éistigh le Raidió na Gaeltachta, ní thig liom é sin a Agus dhéanamh. ag cur síos ar na cluichí Gaelach anois bíonn thairis an trasnán. Tá sé sin mícheart freisin, thairis an trasnán, thar an trasnán an rud ceart. Cuir i gcás anois dá mbeadh tusa ag dul go Gaillimh anseo ar rothar agus go mbeadh duine ag siúl déarfá go ndeachaigh mé amach thairis. go ndeachaigh mé amach thairis, I passed him out, an dtuigeann tú, ach ag dul thairis an trasnán agus tá sé sin á rá i gcónaí ag duine eicínt ansin, agus thar an trasnán. thar an trasnán.